Tithe na gCeilteach. Bhí an saol fós contúirteach. Bhíodh daoine fós ag goid ainmhithe óna chéile, mar sin lean siad orthu ag cónaí i dtithe a bhí siad in ann a chosaint. Lios Ráth. Seo lios nó ráth. Tógadh ballaí cré timpeall ar lios nó ráth. Cuireadh claí ard ar bharr na ballaí sin. Chun an claí a dhéanamh, sháigh siad cuaillí láidre adhmaid sa talamh ar dtús, ansin d'fhigh siad géaga níos éadroime idir na cuaillí. Uaireanta, bhí túr ag an ngeata le go bhféadfaí súil a choinneáil ar na daoine a bhí ag tíocht agus ag imeacht. Bhí pasáiste faoi thalamh ag roinnt liosanna darb ainm uaimh thalún. Baineadh úsáid as chun rudaí a stóráil. Bhí na daoine in ann éalú as an lios dá mba rud é gur ionsaíodh é. Daoine ag éalú tríd an uaimh thalún. Uaireanta, tógadh ballaí cloiche timpeall na dtithe. Tugtar cathair nó caiseal orthu seo. Bhí sé deacair agus contúirteach uaimh thalún a thóigeáil faoi chaiseal. Cé gur úsáideadh é chun rudaí a stóráil, d'fhéadtaí éalú as an gcaiseal dá mba ghá. Tá na daoine seo ag éalú as an gcaiseal tríd an uaimh thalún. Dún. Tógadh dún don taoiseach agus na laochra. Déanadh na ballaí de chloch nó ithir. Tógadh an dún ar thalamh ard le go mbeadh sé éasca é a chosaint ó ionsaí. Bhí an geata cúng sa chaoi go mbeadh sé deacair an dún a ionsaí. Uaireanta, bhíodh cúpla balla agus móta freisin. Uaireanta tógadh uaimh thalún faoin dún. Bhí sé an-deacair uaimh thalún a thóigeáil, go háirithe faoi chaiseal nó dún.

B'éigean an ithir agus na clocha a scaipeadh sa gcaoi nach mbeadh a fhios ag aon duine go raibh uaimh thalún á cheilt. Bhí an obair seo an-mhall. Bhí orthu an uaimh thalún a choinneáil faoi rún. B'éigean don lucht tógála an bealach amach a cheilt. Crannóg. Seo crannóg. Tógadh an chrannóg ar oileán. Rinne siad an t-oileán le clocha ar dtús. Ansin chlúdaigh siad na clocha le puiteach. Nuair a bhí sé tábhachtach an chrannóg a chosaint chuir siad cosán i bhfalach faoin uisce le go mbeadh sé deacair ar dhaoine an chrannóg a ionsaí. Déanadh an cosán le clocha nó ádhmad. Uaireanta bhí cabhsa, amach go dtí an t-oileán, mar theastaigh ó na feirmeoirí ainmhithe agus earraí a thabhairt isteach agus amach gach lá. Uaireanta bhí sé i bhfalach faoin uisce. Na tithe. Cruth cruinn a bhíodh ar thithe na gCeilteach in Éirinn. Glaodh teach cruinn orthu. Le dóib agus le hadhmad a thógtaí iad de ghnáth. Chuir siad tuí nó giolcacha ar an díon. Chun an teach a dhéanamh sháith siad cuaillí láidre adhmaid sa talamh ar dtús, ansin d'fhigh siad géaga níos éadroime idir na cuaillí. Chlúdaigh siad na ballaí sin le dóib. Le dóib a dhéanamh mheasc siad láib, cac bó agus tuí le chéile. Nuair a bhí sé tirim d'éirigh sé crua. Ní raibh ach seomra amháin sa teach. Urlár de chré chrua a bhí ann. De ghnáth shuíodh muintir an tí ar chraiceann ainmhí ar an urlár. Bhíodh tine i lár an tseomra le haghaidh cócaireacht agus chun an seomra a théamh. Ní raibh fuinneog ar bith sa teach. Ní bhíodh aon simléar sa teach. Mar sin, bhí ar an deatach éalú tríd an doras.